abujali ko k'o tɛ kɛ o ko ko ko ye min ko muhamɛdi yɛrɛ jala gɛlɛyala yɛrɛ ka bɔ ka ni k'a bɛ ni jɔ anw ɲɛfɛ a t'o de se fila a t'o se fila dɛ donc an kɔni de bɛ taa sa hali ni sɛtɛ kisila a yɛrɛ ɲuman na a b'a da la a t'an da la an bɛ taa ala kira n'a ka sahabaw ladabu dɔɔni u k'a dɔn k'u kɛlɛkɛɲɔgɔn tɛ anw ye an bɛ taa ka t'olu de kɛlɛ ka fagataw fa u la ka siritaw siri u la an mana tila kɛlɛ la an bɛ tila k'an sigi baduru yɔrɔ la yen tile saba an bɛ gulɔ min ka dɔnkiliw da ka dɔn kɛ n'an tilala o bɛɛ la an bɛ sɔrɔ ka na magan ɛɛ arabu bɛɛ k'a dɔn ko tulonkɛ ti kɛ anw na dɛ i y'a dɔn nin ye yaada ye dɛ nin ye yaada ye nin ye dansago ye u nana o cogoya la nin kɔni abu sufiyana kɔni ale kɔni sen ma ye kɛlɛ la ale taara u nana kibaruya sera ala kira ma sallallahu alaihi wasallam kibaruya selen kira ma an balimaw a rasulu sallallahu alaihi wasallam ɔ a y'a dɔn sisan k'ale bɔra kun min kama ko t'o ye bilen dɛ ko bɛna bonya ka tɛmɛ o kan parce que ale bɔra min kama o tɛ ko gɛlɛn ye o o tɛ ko gɛlɛn ye dɛ o ye dɔrɔn an bɛna dɔrɔn ka sɛtɛ minɛ o ye an bɛ taa a banna mais ko yɛlɛmɛna a bilala minɛ min kan sisan o ye kɛlɛ yɛrɛ o ye jahadi yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de o tuma na ala kira muhamad sallallahu alaihi wa sallam a y'a ka sahabaw fara ɲɔgɔn kan a y'u fara ɲɔgɔn kan a y'u fara ɲɔgɔn kan kira muhamad sallallahu alaihi wa sallam o tuma na a ye ɲininkali dɔw boloda a ye ɲininkali dɔw boloda ka da kɛlɛ yɛrɛ lahalaya kan groupe fila de b'a bolo madinɛkaw makankaw ani makankaw bɔra makan ka na muhajirunaw madinɛkaw olu bɛ madina layidu dɔ bɛ ala kira ni madinɛkaw cɛ bayatul akabal ula ni bayatul akaba saniya mais layidukan ye ko kira muhamadu i bɛ na madina an b'i kɔlɔsi madinɛ kɔnɔ ni fɛn m'an denw sɔrɔ fɛn m'an ka nafolo sɔrɔ fɛn t'i sɔrɔ mais o ye madinɛ kɔnɔna ye mais ala kira y'a ye san an bɛna bɔ madinɛ kɔnɔ ka taa kɛlɛ kɛ mais o layidu tɛ ne ni madinɛkaw cɛ bon fo n ka layidu kura de ɲini sinon n ka layidu t'u kan na o la madinɛ kɔnɔna u ye layidu di yan o la mais madinɛ kɔfɛ layidu t'an cɛ o kɛlen rasul sallallahu alaihi wasallam a ye shura kɛ ka mɔgɔw ka hakilila ɲini a ye sahabaw fara ɲɔgɔn kan a ko ashiru alayya a y'aw ka hakilila di yan kɛlɛ ko in na dɛ abu sufiyana n'a ka sɛtɛ olu kɔni taara mais sisan mun kan ka kɛ magankaw bɛ ka na an n'olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a y'a ka hakilila di kɛlɛ bɛ kɛ wa a tɛ kɛ di maa fɔlɔ min kumana o ye Seydina Bɔkari Sidiki ye a ka gɛlɛ ko maa b'ale dan nin ɲɔgɔnna ko la ale kɔni ko ko Ala ka ciba an b'i kɔ n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ yen Abubakari kumana dɔrɔn Umaru fana wulila ale ko k'an b'i kɔ dɛ ni i taara yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ yen Mikidadi Mikidadi bun Amuru miqdad bun amru ale fana kumana ale ko ala ka ciba an kɔni b'i kɔ a ko wallahi n'i ɲɛsinna yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ tugu i nɔfɛ mais kira a b'a fɔ ni yani abubakar ka kuma kira b'a fɔ ashiru alayya a ye hakilila di yan abubakar kumana a tilala k'a fɔ a ye hakilila di yan umaru kumana a tilala k'a fɔ a ye hakilila di yan miqdadu kumana a ye hakilila di yan mais nin cɛ saba bɛɛ ye makanka ye madinɛka kelen ma kuma ala kira dun kan bɛ madinɛkaw de ma madinɛkaw ka ɲɛmɔgɔba bɛ yen a tɔgɔ ye ko saad bun muaz saad bun muaz n m'a dɔn n'aw delila k'a tɔgɔ mɛn waajulikɛlaw fɛ ale de ka fatu la ko larusi lamagalamagala ala ye mɛlɛkɛ waa bi wolonwula bila délégation ka na ale de ka janaja la mais a ye san wɔɔrɔ dɔrɔn de kɛ silamɛya la a tuubila ka san wɔɔrɔ dɔrɔn de kɛ san wɔɔrɔ baara a fatura larusi lamagalamagala mɛlɛkɛ waa bi wolonwula jiginna ka n'a ka janaja la kira ko k'a ka janaja don mɛlɛkɛw de ye barangari ta ka taa n'a ye ka taa n'a ye bakiw kaburudo la o dɔnna mun fɛ nafigi dɔ nana don barangari kɔrɔ dɔrɔn a bɔra a taara a fɔ nafigi tɔɲɔgɔnw ye ko barangari ye ko cɛ ye cɛba ye ko mais k'a yɛrɛ man girin bi k'a ka fɛgɛ kojugu ko kɔrɔ ala bɛ nin fɛ arasuli ye kuma mɛn a ko an ma

fil janna khayrun min ad-dunya wa ma fiha ko a ka alijinɛ so musuwari kelen pewu a bɛ min kɛ ka wasiji cɛ k'a ka kusa diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen baara de y'a kɛ dɛ san wɔɔrɔ baara a ma mɛɛn e ko i mago tɛ si la mago bɛ cɛsiri la ɛ ala kira ma diɲɛ bɛɛ yɛlɛmɛ san mugan ni saba wa a si tɛ san bi wɔɔrɔ ni saba ye wa ɛ bi naani y'a sɔrɔ baara ma kɛ o san bi naani baara ma kɛ bi naani de bi naani de ɛ mission dira a ma a ye san mugan ni saba kɛ ka baara kɛ yanni diɲɛ wuli cɛ o baara de b'an bolo hali an sigi ale de y'an sigi yan nin tɛ san mugan ni saba baara tɔnɔ dɔ yan ɔ san mugan ni saba tɛ sa ni maa min fatura an fɛ san mugan ni saba est ce que an b'a fɔ a ye si sɔrɔ ala ka hakili ɲuman d'an ma o tuma la saad bun muaz a ko ala ka cibaa ma a ko a a ko a bɛ n'a fɔ e kan bɛ anw madinɛkaw ma nɔntɛ dɔ fɔri ye dɛ ɛ maa saba kumana o tɛ wasa kɛ aa kira ko ko tiɲɛ na ne kan bɛ aw ma ɔ a ko a ko ala ka ciba ee a ko anw madinɛkaw an ka farin an tɛ siran an tɛ siran kɛlɛ ɲɛ walahi a ko anw ka farin arabu bɛɛ b'a dɔn an ka farin an tɛ siran kɛlɛ ɲɛ a ko o kumana e ka bila an ɲɛ a ko hali n'i donna baji kɔnɔ baji k'a tigɛ ka tunun a kɔnɔ an bɛ baji in tigɛ ye an ka bɔ walima an ka sa ne ko cogo o cogo an ko taa an ka taa aa ala kira yɛlɛla nisɔndiya la dɛ a y'a ye sa ale ka laɲini a sabatira sallallahu alaihi wa sallam o yɔrɔ la ko sahabaw ma a ko a y'a hakili sigi a ko ala ye layidu ta n ye k'an bɛ se sɔrɔ k'an bɛ se quoi a ko kafiri ninnu an bɛ s'u la bi ala y'o layidu di ne ala kira ma alhamdulillah a y'a hakili sigi o la rasul sallallahu alaihi wasallam n b'a surunya kosɛbɛ ko in ka jan a depilasera n'u ye ka taa kɛlɛ kɛnɛ kan n'o ye baduru ye ale sera yen ka kɔn makankaw ɲɛ a selen a ye baara damadɔ kɛ o baara fɔlɔ a ye kɛlɛdenw jigin u jigin yɔrɔw la a ye yɔrɔ dɔ jira an bɛ an ka kɛlɛ daga bɛ kɛ yan an bɛ jigin yan u bɛn'an sɔrɔ yan o la a ka sahaba dɔ bɛ a tɔgɔ ye ko hubabu bunul munzir hubabu ko a ma ko aa ko ala ka ciba a ko kuma la i jiginna n'an yɔrɔ min na tan wa ala de k'i ka jigin yan wa wahayu de don wa ou bien i yɛrɛ ka kɛlɛ dɔn de y'a to i ko an ka jigin yan a ko wahayu tɛ dɛ ko ne ka kɛlɛ dɔn de don yan ala yɛrɛ ma kuma n fɛ fɔlɔ a ko n'i ka kɛlɛ dɔn don yan t'an jigin yɔrɔ ye dɛ yan man ɲi yan man ɲi mun na a ko baduru yɛrɛ ye kɔlɔn de baduru bɛɛ kɔlɔn ninnu bɛ ka bɔ makan tilebilen de cɛ la ka na ji min b'u bolo yan'u ka se a bɛ dɔgɔya walima a bɛ ban Donc o la kɔlɔn b'an ɲɛfɛ kɔlɔn caman b'an ɲɛfɛ n'u nana u bɛna girin kɔlɔn de kan k'u min ne b'a fɛ an ka taa kɔlɔn bɛɛ datugu an ka kɔlɔn bɛɛ bila an kɔfɛ an bɛ kɔlɔn bɛɛ bila an kɔfɛ nin ye kɛlɛ stratégie dɔ de ye quoi an bɛ kɔlɔn bɛɛ bila an kɔfɛ ni hali n'a tɔ tora damadɔ an b'o geren fana n'u nana u ni minnɔgɔ bɛ na ɔ minnɔgɔ b'u la u tɛ ji sɔrɔ o ye faiblesse dɔ ye quoi donc o la kabini o yɔrɔ la an ye victoire sababu dɔ sɔrɔ aa kira ko sahabaw ma ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko hubabu ka hakilila ka ɲi ne ta ye ko a ye wuli an ka taa ale ka yɔrɔ la a yɔrɔ min jira i ye ɲɛmɔgɔ i ye yɛrɛmajigin ye aa n'an ta dɔ don e de ye ɲɛmɔgɔ ye ne de ɲɛmɔgɔ ye bɔ n da la mais ala kira sallallahu alaihi wasallam ko a ye an ka taa a ye min fɔ o de don u taara ka t'u ka kɛlɛ daga sigi pour que ka sahabaw assurer hali bi rasul sallallahu alaihi wasallam a ye bere ta a bɛ kafiriw tɔgɔ fɔ a b'a f'u ye kafiri karisa abu jahali a bɛ fa a su bɛ da yan n'a nana a bɛ fa a su bɛ da yan yɔrɔ la umayyata bun khalafu n'o ye bilali makɛ ye a bɛ fa a su bɛ da yan utuba a bɛ fa su bɛ da yan seyiba bɛ fa su bɛ da yan walidu su bɛ da yan kafiri masa kafiri masaw min bɛ fa minnu bɛna fa olu mana fɔlɔ a y'u bɛɛ fɔ karisa bɛ na a bɛ sa wa n'a sara a bɛ da yan de o ye hakilisigi dan ye ala kira y'o kɛ sallallahu alayhi wa sallam pour que ka sahabaw k'u hakili sigi a nana fɛn filanan jumɛn kɛ a nana fɛn sabanan jumɛn k'o kɔfɛ rasul sallallahu alayhi wa sallam a y'a ɲini min y'ale yɛrɛ kɛlɛkɛɲɔgɔn ye k'o dɔn mɔgɔ joli de don parce que a tun t'a dɔn makanka ye mɔgɔ hakɛ min a y'a ɲini k'a dɔn mɔgɔ joli parce que olu ye mɔgɔ kɛmɛ saba ni mɔgɔ tan saba ye makanka ye mɔgɔ ba kelen de ye mais kira y'a dɔn cogo di ko mɔgɔ ba kelen don mɔgɔ ma n'o fɔ a ye mɔgɔ ma n'o fɔ a ye tuma min na makankaw sera u y'u ka denmisɛnnin dɔw ci k'olu ka na ji ta kɔlɔn na kira ko sahabaw ma k'u ka denmisɛnnin kelen minɛ ka na n'a ye u y'a minɛ u nana n'a ye kira ko a ma ko aw nana wa k'ɔnhɔn k'aw ye joli k'ale t'a da dɔn ne t'a ne t'a da dɔn a ko tile kɔnɔ aw aw bɔra makan ka se yan a bɛ ɲaamɛ joli fa tile kɔnɔ ni mɔgɔw b'a dun a ko ko don o don ɲaamɛ kɛmɛ k'u b'o de fa ɔ kira ko k'aw ye maa ba kelen de ɲaamɛ kɛmɛ dunbaga ye maa ba kelen de ala kira ye mɔgɔ ba kelen dɔn tan de maa si ma f'a ye a ko ɲaamɛ kɛmɛ kɔni n'a b'o faga a kuma la aw ye maa ba kelen jate fana de kɛra o maa ba kelen nana rasul sallallahu alayhi wa sallam o yɔrɔ la a y'a dɔn ko silam ɛ kafiriw